Sighende s'andamentu natzionale, in Sardigna puru sos contàgios paren abrandande, a lu cunfirmare su documentu de sa chida de sa Fundatzione Gimbe. Dae su bintises de jannàriu a prima die de frevàriu sunt minimados sos casos positivos cada chentu miza abitantes e, peri, sos casos novos, chi sunt su bintiduos virgola bator pro chentu, in mancu. Su territòriu de Nùgoro sighit a contare su tantu prus artu de casos cada chentumìza abitantes chin mille e sessantasete. In provìncia de Aristanis sos casos imbetzes sun minimados de sa metade e sighint Casteddu, Tàtari e sa provìncia de su Sud Sardigna. Abarrant in afannu sos ispidales, in terapia intensiva semus a su bìndighi virgola sete pro chentu in àrea mèdica e a su bintitres virgola oto in terapia intensiva. Nùmeros chi cunfirman su colore grogu pro sa Sardigna fintzas pro sa chida chi intrat. Pro su chi pertocat sa campagna vacinale, a pustis chi sa chida colada si faeddabat de sa mancàntzia a s'apellu de prus de chentu miza vacinos, a oje fatos menzus sos contos sa Fundatzione Gimbe cunfirmat chi sos sardos sunu birtudosos, s'otantunu pro chentu de sa populatzione residente ch'at acabadu su ciclu vacinale a fronte de sa mèdia natzionale de s'otanta virgola nobe pro chentu. Iscola in presèntzia chin prus pacas limitatziones pro sos istudentes vacinados, chie at su tzertificadu birde afortiadu, chi como no at prus iscadèntzia, fintzas in zona ruja no at prus peruna restritzione. Custas sas ùrtimas novidades chi at detzisu su Guvernu chi erisera at aprovadu unu decretu nou chi ponet a banda su chi bi fit su penùrtimu documentu mescamente pro su chi pertocat sa didàtica. S'obietivu est de torrare su bonu de sa libertade a sos tzitadinos vacinados, fintzas biende sa minimada de sos contàgios de sas ùrtimas dies. Mudant sas règulas pro sos istitutos de cada òrdine e gradu, ma sa novidade printzipale est chi pro sos istudentes vacinados sas letziones ant a èssere semper in presèntzia chentza cunsiderare su tantu de positivos in classe. Mudat peri sa barantena, moghende dae s'iscola de s'infàntzia, ube sos pitzinnos non sunt vacinados. chi abarran in domo dae su 'e chimbe contàgios. Pro sas mèdias e sas superiores imbetzes sa barantena at a cumintzare dae sa segunda positividade in classe, e mìniman peri sas dies de barantena dae deghe a chimbe. E b'est fintzas sa possibilidade pro sos pitzinnos de sas iscolas de s'infàntzia e elementares chi presentan sìntomos de fàghere unu tampone comporadu in farmacia chin s'autocertificatzione firmada dae sos genitores. Sas dispositziones an a intrare in vigèntzia lunis sete de frevàriu. Dae una chirca de s'Ufìssiu Istùdios de sa CNA est issiu a campu chi sa Sardigna est diventande una ciambella, ca sas zonas internas sunt perdende semper prus abitantes. Dae su millenovichentosessantunu a su duamiza e binti nd'at pèrdiu chentutrintasete miza, mentres in sas costeras b'at àpiu un'aumentu de trechentos e tres miza pessones. Su presidente de sa CNA Luigi Tomasi e su segretàriu regionale Francesco Porcu ant iscritu una lìtera a su presidente de sa Regione Sardigna Christian Solinas e a s'assessore a sa programatzione Giuseppe Fasolino pedinde interventos apòsitos pro dare borta a custu protzessu chi pro como paret non si podet firmare. Sos datos elaborados dae s'assòtziu inditan chi Si in su millenovichentos e sessantunu sa populatzione residente in sos comunes de s'internu de s'ìsula fit su barantasete pro chentu, in su duamiza e binti est minimada a su trintatres pro chentu e in su duamiza e chimbanta at a arribbare a su bintinove virgola sete pro chentu. S'ispopulamentu pertocat peri su rèdditu de sos residentes chi, dae su duamiza e dòichi a su duamiza e dechenove est minimadu de su barantaduos pro chentu, est a nàrrere de duamiza e trinta miliardos, in sos comunes de s'internu, a fronte de s'unu virgola oto pro chentu in sas costeras. Pro mudare custu disacatu sa CNA cumpartit sas lìneas de interventu prevìdias in sa finantziària, chi però si depen afiancare chin progetos de isvilupu locale sèrios e cuncretos. Sa CNA proponet de destinare deche miliones de euro pro seiare duos burgos, comunes o àreas territoriales de sa Sardigna de s'internu ue isperimentare unu modellu de isvilupu, Intre sos inditos de s'assòtziu de artesania, sa valorizatzione de sos puntos de fortza de sas zonas internas, che a su turismu culturale, naturalìsticu, esperientziale, religiosu, isportivu, enogastronòmicu, ma peri sa cultura, s'economia, sas traditziones e s'artesania locale, artìstica e traditzionale. Sa Rete de sas Professiones Tècnicas de sa Sardigna e s'Osservatòriu Edilìtzia e Urbanìstica de su Comune 'e Casteddu chi in una nota cumpartia pedint a s'Assessorau Regionale a s'Urbanìstica de fàcher cantu primu una circolare pro fàcher craresa supra sas cunsichèntzias de sa sentèntzia chi pertocat sas pràticas edilìtzias in èssere Sos tècnicos sutalènean chi b'at su perìculu chi essant a campu interpretatziones diferentes intre sos ufìtzios de sos comunes e chi bi siant dudas e problemas pro sos utentes e pro sos collegas chi traballant in s'amministratzione. Dae sa publicatzione de su zudìtziu de lezitimidade costitutzionale supra su pianu pro sa domo, sos tècnicos istrutores, gai comente sos professionistas, no ischint comente si cumportare chin sos tzitadinos chi, fachende afidamentu supra sas normas in vigèntzia, An aviau sas pràticas edilìtzias nat sa coordinadora de RPT Sardigna Patrizia Sini. Sa Regione si depet pronuntziare a manera unìvoca e autorèvole chi garantat sas matessis interpretatziones pèrperes in totu su territòriu. Dòichi garas chin duchentos chimbanta atletas, de sos cales chentu chimbanta dae sos chimba a sos dechiott'annos. S'apuntamentu est pro dumìnica, ses de frevàrriu, pro sa 'e binti editzione de su Trofeo Cross Nuraghe Ugolio, ammaniadu dae s'Atlètica Amatori Nùgoro suta su presidente Angelo Serra, chin su patrocìniu de su Comune de Nùgoro e sa collaboratzione de Forestas. A pustis chi no est istadu possìbile a l'organizare pro duos annos in fila a pare, in su duamiza e binti ca fit tempus malu e in su duamiza e bintunu pro su Covid si torrat in pista. Sa 'e Nùgoro in provìncia est s'ùnica gara de cross chi si faghet in tzitade, gràssias a sa disponibilità a sa disponibilidade de tretos birdes moghende dae sa pineta de Ogolio posta a disponimentu pròpiu dae Forestas. Su trofeo Cross Nuraghi-Ogolio est una manifestatzione chi dat cara mescamente a sas generatziones nobas, Sa categoria chi at àpiu prus dannu pro nèche de s'emergèntzia Covid e chi pròpriu chin s'isport fatu in locu apertu podet torrare a sa libertade. S'at a mogher duncas dumìnica a sas deche e mesa ma sas proceduras de registratzione an a cumintzare un'ora prima pro garantire sa securesa sanitària.